na chineke ndị igbo azago ụmụnne m dịka anyị si emekwe ka anyị si eme anyị chọrọ ịkpọrọ unu na ka anyị gaa ebe a na-ere mgbọrọgwụ ee ka unu hụkwanụ otu mgbọrọgwụ anyị dị mgbọrọgwụ ihe eji mara ndị igbo ee unu hụchaa ya a kọwaara unu otu o si wee dịrị ka onye ọbụla bido mara ihe ndị Igbo ji wee biri nke gbasara mgbọrọgwụ ka anyị jee mama ndewo biko mama anyị chọrọ ịmata ewekwala iwe ewekwala iwe anyị wụ ndị Igbo Concept TV hmm? anyị chọrọ ịmatatụ aha gị mama biko kọwatụrụ anyị aha gị aha m bụ Chioma Anyanwụ Chioma Anyanwụ mama ị wụ onye ebee onye Mbanọ onye Mbanọ ee eh, mama ee eh, anyị chọrọ ịma elele m anya hụkasịa mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a anyị chọrọ ịma otu i si na-eme ya otu i si otu mgbọrọgwụ ndị a si alụ ọrụ n'ahụ mmadụ mgbọrọgwụ ndị a na-arụnụ ọrụ dị mma n'ahụ mmadụ mgbọrọgwụ ndị a dịkasị iche iche ndị eji agwọ infection ndị eji agwọ malaria typhoid stroke ọrịa niile ndị a niile mgbọrọgwụ ya nọcha ebe a nwanne anyị nwoke enwere ihe ị nwere ike ikwu o nwere ihe ị nwere ike ikwutụkwa ka ka mara ihe ndị a niile na-arụcha ọrụ mana chineke kere ụwa sị ma anyị gwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ gwere gwọọ ọrịa so ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọgwụ igbo kara arụ ọrụ ha hapụrụ ya chọwa ọgwụ oyibo but ugbu a ndị mmadụ aghọtara na ihe anyị nwere n'obodo anyị na-agwọ ọrịa pụrụ imere anyị ihe niile dịka chineke ji gọzie mba niile dị iche iche na ihe eji mara ha so mgbọrọgwụ ndị a na-arụcha ọrụ like eh, ebe a m bịara ugbu a bụ ka m goro mgbọrọgwụ ndị m ji aga inyekwa mmadụ treatment so ọ na-arụ ọrụ ọ bụ ihe mgbọrọgwụ ndị a na-arụ ndewo ee eh, biko ndị igbo ibe anyị na-ahapụ mgbọrọgwụ gaa ṅụwa ọgwụ oyibo achọrọ m ka ị gwatụ ha okwu okwu m na-agwa ha mbụ na ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na nkụ nọ na mba na-eghere mba nri so chineke nwere natural resources o ji gọzie anyị here so ha laghachita azụ ọgwụ bekee at times na-abụ ọ chịrị ọrịa ndị ahụ hide ya one place ọ gaghị ala emechakwa ya refọ eh, ya bidokwa nye onye ahụ nsogbu again but ọ bụrụ gị gwere ọgwụ igbo a na treatment ya ṅụọ ya ọfụma ya ala ọrịa ahụ agaghị alaghachita ọzọ ọgwụ igbo na-arụ ọrụ so ana m enye ha advice ha bido mewe embrace our culture na ọgwụ igbo ihe chineke ji gọzie anyị na-abara anyị uru karịa iri ihe ndị oyibo anyị na-amaghị kemịkalụ nọcha n'ime ya ndewo ndewo my brother chukwu gọzie gị e nwere oge m hụrụ ị na-achịlite ọgwụ nke n'ebe a mkpọrọgwụ ndị ị na-achịlite elu kee nke nke a na-arụ ọgwụ infekshọn ndị ọgwụ infekshọn ka ndị a wụ onye nwere infekshọn egwuru ọgwụ ndị a shiere ya aṅụ infekshọn ahụ eweela dịka ọ na-aṅụ ya from days to days infekshọn ndị alaa ị ga-ahụzikwa infekshọn ọdọ ọ wụ ihe ọ na-arụ onyeisi enwere ihe m chọrọ ka ị metara anyị na infekshọn a na-akpọ ya gịnị n'ala Igbo ọrịa nje ndị na-esikwa na tọilet maọbụ na gọta ha duto ụzọ ọjọọ na gọta everywhere so mmadụ pụrụ ibute nje ọrịa ndị ahụ site na ya ọrịa nwe infection n'okwu bekee enwere general infection ndewo Mm. mama ahụla m ka i si arụ ọrụ gị na ahụkwana otu i si akpọpụta akpọpụta ngwa ahịa gị mama biko anyị ga-alaiki ka anyị matatụ onye ị wụ okay aha m bụ eze nwaanyị ngozi ezechi eze nwaanyị ee biko ahụna m mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a ọ gịnwa na-ere ya ọ mụnwa na-ere ya ee a- a- m ga-achọ ka ị kọwatụrụ anyị mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a na otu i si ere ya na ihe ha na-arụ okay mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a ụfọdụ na-ara ala malaria dịka a na-akpọ ya n'Igbo ịba ọcha n'anya ụfọdụ na-ala infection ụfọdụ na-ala hepatitis typhoid anyị nwekwara ọgwụ manpower anyị nwekwara ọgwụ ulcer n'ebe a mgbọrọgwụ i lee anya n'ebe ị ga-ahụcha mgbọrọgwụ ndị dị iche iche anyị kpọsachara anyị gbuchara ya egbu gị lekwara anya n'ime shed ị ga-ahụkwa ndị nọ ebe ahụ ma ndị nọ n'akpa egbupụrụ egbu enwechakwa ndị a na-akpọ jadi jadi ọtụ aha ha buru ibu ihe ha nakwa arụ dị iche iche o bukwere ibu ee mama ewela iwe ee ka m were na ọ gbara m nchefu a na-akpọ ahịa a gịnị ihe ahịa gịnị a na-akpọ ahịa a cemetery market eziukwu but na line anyị ebe a, ihe eji mara anyị line ndị mgbọrọgwụ nọ na cemetery market ee mama ewela iwe anụrụ m oge mmadụ kpọrọ gị eze nwaanyị mgbọrọgwụ ọ wụ eziokwu ee eh, ọ wụ mụnwa wụ eze nwaanyị mgbọrọgwụ ị ma ọtụtụ a kpọọ eze nwaanyị ụfọdụ na-eche na eze nwaanyị wụ mmụọ si na mmiri ma ọ wụ agbara si na mmiri hmm? eze nwaanyị n'ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo mara nkọwa ya wụ onye amụma onye ozi hmm? but a kpọhala eze nwaanyị ụjọ atụwa ụfọdụ ndị n'ihi na a bịa n'ala Igbo e kere ọrụ eke andị mgbọrọgwụ a ọtụtụ ndị nọ n'ala anyị na-aya awụ na asị na ndị na-enye ọgwụ igbo ụmụ nwaanyị ndị na-enye ọgwụ igbo ihe eji mara ha wụ eze nwaanyị because ndị eze nwaanyị nwere ihe eji mara ha wụ mgbọrọgwụ ihe ị nwere ike ịgwa ndị igbo maka na i lee anya ọtụtụ ndị igbo ahapụla mgbọrọgwụ gawa na ọgwụ oyibo elee ihe ị nwere ike ịgwa ha banyere mgbọrọgwụ anyị ee ihe m na-agwa ha wụ ka onye ọbụla bịaghachi na root ya n'ihi na mgbe gboo ọ na-eme ahụ rịawa anyị mpa mpa anyị ha baa n'ime ọhịa kpara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ shie ya anyị ṅụọ anyị saa ụfọdụ asa anyị awuke ndị ọcha bịa wepụtara anyị mkpụrụ ọgwụ eji chemical wee rụọ and kemgbe ahụ ewepụtara mkpụrụ ọgwụ ahụ ọtụtụ ọrịa dị ị ṅụọ ị ga-aṅụ ya 100 ihe na-eme gị ka na-eme gị better na ndị Igbo ga-ekwe laghachita na mgbọrọgwụ n'ihi na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa bụ ihe nna nna anyị ha ji wee na-agwọ ọrịa and ụfọdụ ndị na ya ama ya nọbịa chetara ya ugbu a were mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa were ṅụọ shichaa ya ṅụọ ya ha wuke dịkwa otu ha dị na mbụ ụmụ ihe ihe bekee wepụtachiri anyị mere ọtụtụ ọrịa karịa but ọtụtụ ọrịa karịa ha bịakọ ha ewerekwa ihe bekee ahụ werekwa na-agwọ ya ma chefuo na ọ wụ mgbọrọgwụ ka ha ga-eji were na-agwọ onwe ha ka m gwa gị mgbọrọgwụ na-arụ ezigbo ọrụ n'ahụ mmadụ ọ wụ chemical ihe a natural God mepụtara ihe ndị mgbe gboo ji na-agwọ ọrịa ọ wụ ihe ugbu a ndị ọcha wepụtara anyị ndị Igbo ewele ya wefee ya azụ sị ọ wụ civilization amana m agaghị m school ma ya fọzie ma civilization but ha bịa na mgbọrọgwụ ha ga na-enwere onwe ha even ukwu a na-egbu ndị mma anyị ọ wụ na ha nọ na mgbọrọgwụ ọ gaghị na-egbu ha ọ wụ ụmụ ọgwụ bekee ha ji wee na chemical chalk ka ha ji wee na-agwọ onwe ha mere ukwu a na-ala ala ṅụọ ya elu ṅụọ ala ihe na-ebe nụ ka na-ebe but mụnwa nwa onye igbo na-agwa ha ha jishie ike laghachita na mgbọrọgwụ laghachita na root ka ha nwee ike nwerecha onwe ha kpamkpam ọ ihe m na-ayọ ha ee eze nwaanyị ị gbalịala ọgba ị gbalịala ihe niile okwu gị kwụ ọtọ ihe niile i kwuru kwụrụ ọtọ n'ihi na m mere ka m mara na mgbe gboo mgbe nne na nna anyị na-aṅụ mgbọrọgwụ ah. enweghị ihe dị ka ọrịa ha na-aka nka ọ wụ eziokwu eziokwu ihe i kwuru bụ eziokwu eh, gbashikwa ike nụ ya n'elu ee eh, imena ka chi gozie gị eh, ndị inyụ ọnwa emere n'akụkụ efu ndị ala ya n'ọha m n'ọha m ị ga-achọrọ ihe nne m unu lee anya ọ na ha agala anyị ka nọkwa n'ọdụ ndị mgbọrọgwụ ee ee e nwere nwa amadi nwoke n'ebe a anyị chọrọ ịjụtụkwa ajụjụ ihe gbasara mgbọrọgwụ a na ihe ọ na-arụ ee onye isi ndewo ee anyị hụ na elele m gị anya elele m gị anya n'aka bụkwa na ị bụ di mgbọrọgwụ n'onwe ya eh? mhm. achọrọ m ịmata aha gị aha m wụ David Amechi eh, ok David Amechi ị wụ onye ebee awụ m onye Ikeduru ya Imo steeti ee achọrọ m ịma mgbọrọgwụ i ji n'aka ahụ na m ga-ehe ahụkwa na otu ihu na anya gị dị mma heu mgbọrọgwụ wụ ezigbo ọgwụ m ga-achọ ka ị kọwatụrụ anyị mgbọrọgwụ a i ji n'aka ihe ọ na-arụ mgbọrọgwụ a m ji n'aka na na-agwọ infection and malaria i lee ya ọ dị iche iche nọ n'ime this container nke malaria dị ya nke infection dị ya nke body pains dị ya so a bịa mixicha ha niile wee tii ya hot m na-agbara na-aṅụ every morning m na-abịa ṅụọ ya every morning at least m ga-aṅụ ya like this for one week or two weeks eh? the ọrịa eclearcha n'ahụ m nwee ike nwere onwe m dịkwa gidigba okay okay ee eh, e mere ka m mara na mgbọrọgwụ ihe ndị Igbo na-aṅụ mgbe gboo eh, mgbe ahụ ndị Igbo na-aṅụ mgbọrọgwụ a ee achọrọ m ka m jụkenụ gị mhm. ha ṅụchaa ya ọkwa ahụ na-adị ha mma ahụ na-adị ha mma ọfụma ọfụma i checkie ndị ndị gboo a ndị gboo gboo a ha na-esi ike karịa ndị nọ ugbu a ọkwa mgbọrọgwụ a ka ha na-aṅụ mgbe ahụ so how I wish na anyị nwa ga-alaghachikwa na root anyị na mgbọrọgwụ anyị sorokwa ndị gboo a na-aṅụ ya ka anyị nwee ike isikwa ike nwee ike nọọ ọdụ otu ha si nọọ ọdụ so mgbọrọgwụ anyị dị mma it's part of our culture so to say Eh, onye isi eh, otu i si na-aṅụ mgbọrọgwụ a na otu ahụ si dị gị nnọọ mma m ga-achọkwa ka m sorokwa gị ṅụọ mgbọrọgwụ a eh, nsogbu adịghị you are free ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ obodo ọbụla nwere ihe e ji wee mara ha just a test ndị Yoruba na-akọ ọdụ mgbọrọgwụ ka chiri ike